deireanach i gCappadocia. Ó, táimid chomh brónach! Ach níl sé ródhona mar táimid ag dul ar ais go hIostanbúl arís. So táimid ag seiceáil amach as ár n-uaimh anois. Ó, slán uaimh! Bhí sé go haoibhinn ar fad agus tá an-chuid spáis againn anseo. Is. aoibhinn linn Cappadocia, rachaidh mé ar ais, cinnte, fiú chun na balúin a dhéanamh, fiú gan an balún, bhí sé go hálainn ar fad. Agus toisc go raibh sé curtha ar ceal arís ar maidin, táimid tar éis marcaíocht capaill a chur in áirithe ina áit, so beimid ag déanamh é sin ag a haon a chlog now. Ó, tá sé chomh gaofar inniu! Ó mo Dhia, agus tá an gaineamh i ngach áit, so caithfimid clúdach ár gcuid n-aghaidheanna, so tá na spéaclaí gréine agus an clúdach aghaidh agam, toisc go bhfuil sé chomh gainmheach anseo. Ceart go leor, táimid i lár Goreme arís agus caithfimid ATM a aimsiú. Caithfidh mise bróga nua a fháil toisc gur bhris mo bhuataisí. Agus cad eile? Caithfimid a dhéanamh ATM, bróga, cárta, cárta poist do Saoirse, is maith léi iad a bhailiú. De réir dealraimh níl aon ATM i nGoreme agus mar sin táim ag dul go dtí Oifig an Phoist chun an t-airgead a mhalartú so seo é anois. Lads, ní féidir liom é a chreidiúint ach díreach tar éis an t-airgead a mhalartú ag an Oifig an Phoist, Sin iad na h-ATMs go léir. Tá siad le chéile agus tá siad díreach in aice linn anseo. Ó lads, ní féidir é a scríobh, like tá siad chomh cóngarach. D'aimsigh sí ceann. Déarfainn go gceannóidh mé fáinní cluasa. Táim gafa le fáinní cluasa. Is maith liom na cinn seo. Nú, níl fhios agam. Wow! So, sa siopa sin, cheannaíomar cárta poist, fáinní cluasa agus muince agus chostaigh sé trí líre is fiche. Sin níos lú ná Euro 50 so sin dochreidte! Agus ansin cheannaigh mé an an caife reoite seo agus an phraghas a bhí air seo ná cúig lira is fiche. Fuaireamar droch ríomhphost ansin, droch nuacht arís, go bhfuil an marcaíocht capall curtha ar ceal chomh maith toisc go bhfuil sé ró gaofar agus tá sé an-ghaofar agus an-ghainmhiúil em so you know sin é ach tá gach rud curtha ar ceal so caithfimid plean like A, B, C, D, E a dhéanamh eh agus anois tá sé ar intinn againn dul go dtí baile eile, baile cóngarach atá cúig nóiméad déag ó Göreme. agus Ürgüp an t-ainm atá ar an mbaile sin agus tá caisleán ann, tá na simléir síóige ann agus yeah táimid ag iarraidh taxi a fháil anois go dtí an baile sin. Seo iad the three beauties.

bhí saghas uaimh arís ag dul síos agus chuamar síos agus thánamar ar seanmháthair is dócha ag déanamh arán simit agus thug sí píosa dúinn tá sé te. Agus ansin thánamar ar fear agus bhí sé ag míniú dúinn gur, go bhfuil na tunnels seo ag dul seacht n-urlár síos so táimid ag dul faoi thalamh anois ina theach teaghlach so tá sé chomh áitiúil, déarfainn má tá tú in Ürgüp, tar anseo. Oh wow, séard atá ann ná leaba, tolg, na patrún álainn seo, chomh dathúil, tine, agus an teaghlach! Seanmhúsaem atá i gceist anseo leis an gcré. Táimid i seomra eile anois. Ó! Cheapas go rabhamar faoi thalamh ach nílimid. So i gcomhair gach seomra tá píosa eolais, píosa eolais mar seo, tá sé beagáinín dorcha anois ach tá sé as Tuircis agus as Béarla chomh maith agus tá cód QR ann agus nuair a chuireann tú do ghuthán air théann sé go YouTube so tá an-chuid eolais ann, níos mó eolais, na mionsonraí so mar shampla an áit seo, an seomra seo, seo é an seomra fada, deirtear gurb é an cistin, gurb é an seomra codlata chomh maith agus gur féidir le dháréag duine a bheith anseo i rith an lae agus tá fiú bia, saol anseo.

So seo é an áit. B'fhiú fhiú Captaen Subterranean House. Seo é agus tá doras gorm ann. cosúil le seo. D'íograis Sarah leis an ainm nua, Sarah. So, táimid anseo in Ürgüp agus thánamar ó Göreme, ó sin an áit a rabhamar inné, an músaem agus seo é an baile Göreme. Agus bhíomar anseo in Uçhisar ar an gcéad lá. So, yeah, tá píosa feicthe againn ach tá Cappadocia an-mhór. Shiúlamar timpeall an bhaile agus d'aimsíomar an músaem seo. Bhí rianta an Impireacht Ghréigis, an Impireacht Rómhánaigh agus an Impireacht Biosántach ann. Bhí sé beag ach an-suimiúil agus saor in aisce. Fuaireamar an bus thar n-ais go Göreme ina dhiaidh an Mhúsaeim. Táimid ar ais i Göreme anois agus tá nach mór uair go leith againn fágtha go dtí an turas go dtí an aerfort so táimid ag fáil dinnéir luath nó lón déanach, níl a fhios againn agus tá an caifé seo go haoibhinn ar fad. Nizar Burek Café an t-ainm atá air. Bhuel, cailíní agus buachaillí, sin deireadh leis ár dturas go dtí Cappadocia. Táimid ag an aerfort anois, tá sé an-bheag, agus táimid ag dul go dtí an geata anois.